like recently now ọ na mmadụ chọrọ ime wedding na Catholic Church it's a must that n'ihe eme court wedding so i want to correct because the man na-ekwu out of experience ọ dị ka nwoke na nwaanyị na-eme oyi ị fụ this nwaanyị a na-asị gị all men are bad all men are evil all men are cheat all men are go deep o nwego that experience and this thing na many people na-aga into relationship based on their past experience so any person he meet is rina they will now conclude that na this person is bad mana a wụ Chizoba m ga-alụ di na m ga-eme court wedding that marriage m ga-asị gị no m na-asị gị na m na-eme that because na m na-enwe that mindset that na m na gị ya-agbasa ana m eme ya because of is something that i have to do not because of you enwe onye ma onye ga-ebu ụzọ echi anwụ na my village n'Isiala Mbano m si wee pụta there is this man nọ n'obodo oyibo the man mechaa nwụọ the family members ekwe ka the woman fụ one naira because ọ mụtarọ nwa nwoke the only house o ji kịta wụ ụlọ di ya rụrụ n'owu nwere all the properties the man nwere a sị ya na ọ mụtarọ nwoke because na ọ nwaanyị nwaanyị ka ọ mụrụ but ọ bụrụ na ihe that woman mere court wedding the government everybody will fight for her so gị na-eme that court wedding ọ bụrọ because of na ị na-achọ echi gbasa ka e kee ihe eke no ị na-eme ya na adị ama ama Ọnịcha gwara Obosi do you understand me so any lady now nwere e, echiche sị na ọ na-eme wedding then nwoke sị gị I will not do court wedding. Nna m sị gị na agbara ọgwụ gị because I will do court wedding. Ana m eme ya because na m ga-eche echi ka m gbasa. Ọ adị ama ama Ọnịcha gwara Obosi. That is number one. Then nke ọ na-asị gị nwoke there is something I want to say. Nwoke bụrụ nwoke ka ọ bụrụ nwoke.

ọ sị gị within one year ọ nwụọ na marriage ala asọ ọgba many men na-anwụ na marriage many women see you give me peace i give you peace you give me war i give you war enwere ihe nwaanyị wụ eh see nwaanyị wụ the see everything like whatever you give a woman is what a woman will give you ị lụọ m nye m peace i give you peace so so so so ihe

okay ngwa butuoro m ya biko o rigo loi loi so nna ihe ị na-ekwu biko em ya na i rigo ụtara ma ọ bụ i rigo pounded yam or fried rice i richa anyị send ya request ka ọ wụ na ị gbagote gị mepee kamera biko nna ewele iwe e nwere ihe i kwuru ị sị court marriage wụ must ka ọ gịnị biko it's a must brother m ọ bụrụ na ị na-eme ya na ị chọrọ echi gị esi dị mma nụ n'aka ke akụnụba gị ị na-eme ya because ị marọ ndị a na-eze na Catholic Church father ga-asị gị you must do court wedding I'm a Catholic, a staunch one. Mma m wụ Ezinne mpa m my dad was a knight in Catholic Church. So no father will do wedding for you, n'ọ wụ na ị merọ court wedding. unless na ị bụrụ ka even sef all this ụka ọgbara ọhụrụ sef na-emezi ya all this ụka all this pentecostals now they have copied from us court wedding na abụrụ But ọzi enwere- because of na enwere- ha na-awa. enwere- enwere- enwere- enwere ndị ga-asị na court wedding wu a s- a target ọ na-ere isi na abụ court marriage dị good mana on the other way round enweziri ndị na-abịa with ulterior motive ha mee court wedding ị ga-ahụ di ya nwụọ ha ebukọrọ property let me gist you somebody from ala Igbo anyị achọghị m ịkpọ state mgbe ọbụla m chere ikwu something dị negative I don't want to mention state because of the negativity a na-epushi na internet mana onye a wụ onye Igbo di ya wụ onye Igbo ị ma na di ya bịa bịa nwụọ o ruhu one year this lady aga na World Bank Owerri ga rekọ one property di ya nwere na World Bank ịma na ya erekọ property ya ere nke di ya nwere na Lagos ya kpọrọ ya kpọrọ eh, side dude ya kpọrọ boyfriend ya like ọ nọ na di na-ara the guy mana di ya nwụzie ịma na ọ rere property a ree nke nọ na Lagos ịma ihe ọ mere ya eme visa gbala Canada with this gbala Canada with this guy ị hụna ya but mgbe this man bụ ndụ o nyereha ụmụnne ya aka ịma na ụmụnne ya nọ n'afụfụ na ị hụna ya gị hụta na ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-abata na marriage with ulterior motive and ihe m na-agwa ụmụ nwoke ị wụrụ nwoke aka ị wụrụ nwoke nọ na live stream aka shie gị ike nyere ụmụnne gị aka in as much as ị na-enyere ụmụ gị aka na-enyere nwunye gị aka also help your siblings because e nwere ihe ga-eme gị ịnweta nwaanyị na-adịghị good nwaanyị wụ ajọ mmadụ ya kuchie your property kuchie ma ụmụ gị ụmụnne gị gị regret wa sị if I had known aka shie gị ike dị stable ị na-enyere ụmụ gị aka at the same simultaneously na-enyekwuru ụmụnne gị ndị aka na-eshiha ike because e nwere ike ihe mee gị echi nwaanyị ahụ nwere ike ikuchi the property ọ na-eme happen so ihe ị na-ekwu coming to ihe ị na-ekwu court marriage ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-abịa with court marriage so that and ha na-eme ya ma ha lụta nwoke ji ego gịnị mere ịlụ ụnụ lụọ nwoke dị broke ụnụ a na-adị desperate or ụnụ a na-adị curious ime court marriage As I said, brother, ekwugahụ m by rich or by poor. I'm telling you ife mụnwa ma na na Catholic Church ebe mụnwa na-aga mass eh? ma ị wụ rich man ọgodu na ọ wụ nke a na-akpọ we- on this thing, all this, eh, this mass wedding fa niine ya-emecha court wedding agwaghahụ m gị na oji ego ma ojirọ ego but na katọlik chọọchị kịta ama mme gị wedin ọ bụrụ na ị merọ court wedin ọ bụrọ because of oji ego ma ojirọ ego do you understand me and ihe mụnwa na-agwagwa gị na ife dị na nwoke dịkwa na nwanyị do you understand me so nwoke lụọ nwaanyị kịta si gị na ọma mme court wedding why o ji chọghị ime that court wedding Now, from what the brother have said, I'm so sad that he's no longer here. Maybe his network with the poor. I would have loved to ask him why hold your children because oh my god, that mindset. It will be so cumbersome for him to spend two five years with one woman. Because see, gị na-aga ịtụ market na na ị na-azụ afịa isi isi isi isi na today na ịga afịa na ị ya azụta ego your wish will come to pass this man enwego that mindset na ọ man tolerate hụ any woman one year na ọ wụ na ọ la asọhụ ọ gbawa door so it will be hard for him to endure mana na marriage wo sometimes issues will come up

I prefer na man mara m ụra than ishoutara m it piss me off so if by chance na nweta nwoke ewu any small thing ị shoutara m I don't think I will live with you I can easily live with nwoke na-eti nwaanyị ife mme something ị maa m ụra I will just relax but ọ bụrụ nke ishout m sị gị na agbawa door because I don't like mmadụ imake noise So I don't like mmadụ inye m order. There are ways to control a woman. But this man but, now. But gbawakwanụ door gbawa door na. Ị dị sure na ị ga-agbawa door. Ị gịnwa na onwe gị ị nwekwaranụ patience. Otu o si apụ gị gbawa door gbawa door. Ị ga-alụlikwanụ nwoke. Ana m atrọle two people like for example.

my the bone of the contention as in what i want you to understand one thing ife dị na nwanyị dị na nwoke gị na-aba into relationship remove na ya agbasa because the man enwego mind that mindset na na ọ ma-ebinwu one or two years with any woman ọ wụ na the marriage ala asọ ọ chọrọ onye ọzọ many women anwụgo na marriage many men anwụgo na marriage my late father si na na asọ mgbagba aga ọgụ you go into marriage my mother saw ukwu akwa itope one itope two itope three about seven times and you must endure marriage right But yeah, we see Zimo, you do marriage, mm, woman will tell me this is what to do. This uh, no now that kind of thing, no, they work for my side. What is he saying? Uh-uh. but how long ka ọ dị how long ka to this ị sound ị soundga very bitter dị ka iwe wega gị today how long ka ọ dị gị na ọ dị proper nwaanyị deti nwoke before ya alụọ eh, my sister from Mbanọ nwaanyị Mbanọ how long okay.

maybe na i made up my mind na m chọrọ ịlụ di mfu nwoke a na-afụ ya that na i like rom this person afụgo m the quality servity na ọwụ m na ga esi m na aya date one two three years m sị gị na edebe serious like this uh, movie lord i think it's frederick that something he said that he dated his wife eight years and some months for Luzialo marriage fa last one one year and six months fa wee gbasaa you see marriage will expose your your your good side and your side this and your bad side ọ dịrọ possible na ị ya-edate nwanyị ị matacha everything about him enwere some men dị dirty when you are coming to their house they will arrange their house ị bata ọ dị gị ka alaeze ọ na-apakeji enwere nwoke na-awụ agwada ya dị bad a man nwere ike idate a woman for six years na-acover that bad side ya until batazie inside that is the reason why marriage ji dị iche from oyi nwanyị so my point now bụ nwoke ọbụla fụrụ gị n'anya wee sị na ọ ya alụ gị ọ needirọ idate gị 2-3 years before dị sure na ọ ya alụ gị idetizie ya 2 3 years gbakasịzie ya then o nwere ike efuzie nwantị na isizi m na eme alụgazi isi na na-eme dis no courtship six highest one year a man no dey serious kwesịgoro ịlụ nwanyị ọnwụ na ọ dị serious about this lady o need or two three years or five years to know because even if you date her for ten years brother ọ dịrọ possible for you to know somebody you are not living with ọ dịrọ possible

ịnụ na ihe anyị kwuge this evening enwere something ị chọrọ ịgwa our people regard to marriage and that our relationship brother pụrụnụ ka m m ka na-achọ ka ọ ọ kọta ihe ọ na-akọ ka m ghọta number one bụ na is high time ụmụ nwoke ga-ama na ụmụ nwaanyị ka dị more smarter than them women are very smart Yes. Let me land before. Odogwu, Odogwu, Odogwu, Odogwu, Odogwu, mute, Godi, oh. Odogwu, my brother, can you mute? Let, let her finish, okay? Eweli Wesa, thank you so much. Gani. I'm muted, I'm muted. I'm muted. Okay, so what I'm saying is that aka m a-like that guy finish ihe ọ chọrọ ikwu. In as much as o bido kịta nọ ka m finish with what he's saying before m banye ihe m kwuru na. In as much as o nwego a point in his heart that na ọ nụọ nwaanyị after one year na ọ bụ na onye adịghị mọf mana ọ ga-ahapụ ya is a red flag. In fact, ana m agụ comment ka m na-agụ na-achị ọchị. ụmụ nwanyị dị very smart nwaanyị ọbụla bịakwara nụọ ya accept to marry that guy has already know that that marriage will end in one year or two years. No, no, but, but so you can't tell. Yeah, yeah, yeah, yeah, social media, you can't tell. Maybe o kwuru ya out of anger. Maybe ịma achọrọ m ka anyị na-eji intuition na-study people sometimes. Maybe ihe o meanere wụ that na ọ chọghị ịlụ nwaanyị wụ everyday ọgụ na mgba ọgụ na mgba. That doesn't mean that na enwee little problem that na ọ ga-eji ya pịa divorce o no ọ wụchahụ ihe o mean akwa ị hụrụ ihe Lilian kwuru ọ sị na nwoke waa ya isi nwoke baara ya mba to hell with that man ya pịa akwa o kwuru ya here so does it mean na ọ wụ ajọ mmadụ no enwere ihe wụ okwu na-eso okwu okwu na-eso okwu chi mere ije ọkwa ị fụ that guy si ebe a wee pụọ kịta with everything that he said o gosiri the mental how his mental the level of his mentality ọ na-ekwu maka court wedding court wedding court wedding is not good is not bad all individual differences ọ bụrụ na gị na nwunye gị ghọta onwe gị na unu fili that na enwe reason for the court wedding you go ahead and do court wedding mana ọ bụrụ na enwere reason for the court wedding if you na enwere reason for the court wedding you leave the court wedding the court wedding is not the marriage the marriage is both of you understanding each other then for me even if it's a woman or a man any person that brings in court wedding and pushing for it nwere agenda this is something that will come mutually between both of them

the the uh, uh, after God women women see future women see tomorrow more than men ọgbọkwa maka ego women perceive things before it happen so when you are married you married and you bi na-ewetara nwunye gị aka eh, na ị na hide some things or na o nwere some some agendas inwe the woman may have 70% of women may have known what you are doing and they will dance with you. While they are dancing in that your tune, they are already planning theirselves. Because of onye sị na ọ bụ na onwe one year mọkọ na ma onye sị na ya na ya na nwaanyị ama anọ one year. Ị fụọ ihe ndị mmadụ na-ede ebe a, na ọ red flag, na ọ red flag, na ọ red flag. Even if na in marriage there are things that you have to endure nwaanyị nwaanyị nwere character ọjọọ nwoke nwere character ọjọọ this is two different people from two two different family coming together to be one they are learning themselves sọọsọ ebe marriage ga-abụ ọ dị worst bụ violence ma a sị na nwoke ti nwaanyị ma nwaanyị tiri nwoke ihe i don't tolerate that one ọ bụ maka ihe i kwu n'ọnụ ma maka ihe i mere ma attitude gị i don't care i will just face my life and face my future and my children ma god blessịa m with future with children but apart from that i will make sure that is not bothering me and now this guy na-ekwu maka ihe chọburu iji bịa nwa na-ekwu maka eh, court marriage court marriage what if na ọ bụ na nwunye ya ka ya jide ego and burukwa n'obi na some marriage doesn't start with money some marriage we start they started it with manage before it becomes marriage so along the line now obviously na the woman nwee ego more than the man this particular man we are talking about fụrụ na ọ ga-anachite bịa mee court wedding ndị igbo sị na o nwero onye ma isi ga-abụ eze echi

like onye wụ em, eh, onye na-akpechiri na- na-alaiki prenup Aghọ- aghọtara m kwechiri otu onye ị ma ihe prenup prenup wụ otu ugbua ị na-eme biznes i nwe- i nwekọrọ some biznes gị achọwazie nwoke ịbata na ndụ gị gị asị na gị akpọrọ ya ya gaa sign ya that na what you have before you get married now is your own na ọ wụhụ nke ya and onwe ha sị na ọ wụ nke ya ị sọpọtụrụ those No, no, no, not at all. But so ihe na-ekwu ihe ị na-ekwu wụ that na nwaanyị nọ Amerịka for example ya enwekọsịa investment ya ere echi ile ya ala Naijiria gaa kụkọrọ nwoke nwoke ahụ ọ kụkọrọ na-eso ya were aha ihe niile ahụ ọ zụrụ chenjigharịa ya mezie ya aha ha na ya wụ ihe ị na-ekwu then what then what then what are we if you don't change it that means ọ pụrụ na ọ bụ ka ị na-eme Eh, no, no, the woman should not change it because the, the properties are already there. Before, you- let me tell you the truth. If you want to change it, wait until okay. O nwe nke mere my our last born ọ nụrụ di o goro ana ọ mụbero nwa di ya anata from obodo oyibo na-asị ya, ị ga-echenji ana ị ga-ego ị ga-echenji ana na akwụkwọ akwa gị He called, she called me m sị ya ihe m ga-agwadebe gị bụ mụọ nwa once you give birth change were ihe niile a tinye n'afa nwa gị that owns by that man nwa gị na ya mụ because let me tell you the truth ọ bụrọ a fụ eziokwu e kpudo iru n'ala some men are coming into marriage because of benefit as i said it earlier o nwere ike na ọ nwere ihe ndị na-achenje na fada man anything can happen ịhụ na ebe ọ nwere nwoke yes anything can happen anything can happen anything can happen i said it okay o nwego onye o nwere case anyị na-ahandle kịta that case anyị na-ahandle bụ na this woman goro ana n'afa mpa ya nụọ di di ya wee sị ya na ọ bụrụ na o chenjirodị ana n'afa ya nwa bụ nwoke na ọ ga-ana na the marriage is a threat and when she reach out to me and we told her if the man threats you because of ana na ọ bụrụ na i chenjiro ana n'afa ya nwa ebe unu nwere unu nwegoro ofu nwa nwoke that means the man nwere agenda mma m sị na ka mmi- ka e si wee were ọkụ na-ezere ee eh, um, ka esi were ọkụ ezere fuel ka esikwa were fuel ezere ọkụ many people are going into marriage because of what they think they can they want to benefit or they can benefit if you are a man and you don't care about what your wife has forget about it eh, chukwumere ije if my husband pụta kịta sị m ee eh, na ihe ọbụla m nwere na m ga-echenji ya n'afa ya that means I will think I will believe that he has agenda for me ebe ọ bụ na afa m na-aza bụ surname ya then anything I own automatically belongs to him even with eh, court marriage without court marriage because after a man is the wife after the wife is the man onye na-awara anya ka di ya na-anwụ a sị ya eh, ya bịa were ihe even without court marriage you will not take what belongs to my husband so ọ bụrụ na mmadụ ọbụla na-anụ di na-anụ di because of ihe ọ ga-ebenefit my husband sị m na m change ihe ọbụla m nwe ihe ọbụla m nwe before m itie afa ya ụjọ ga-atụdị m na a naba ụra m ga-amụ anya o because why will you come for that because it's possible na i change that thing now today the next two three days o nye gị divorce o ree ihe niile ahụ gbapụ ọsọ kee ihe ị ga-eme